Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Hey gals! Cén chaoi a bhfuil sibh? Airím uaim sibh go mór. Mothaím nach bhfuil sibh feicthe agam le fada anuas, ach le cúnamh Dia feicfimid go luath feicfimid a chéile go luath, fiú. Tá an-chuid á dhéanamh agam an mhí seo agus táim an- an-ar bís faoi. So táim díreach tagtha ar ais ón bPortaingéil. Bhí sé go hálainn. Bhí mé in Albufeira le mo chlann. Bhí mo chol ceathracha óga ann. Ó, tá siad chomh gleoite. Tá Oscar seacht mbliana d'aois agus tá Charlotte cúig mbliana d'aois. tá siad just chomh greannmhar ag an aois seo. Tá Oscar gafa le Animal Crossing faoi láthair chomh maith so bhain mé an-sult as sin agus mhúin mé go Charlotte conas snámh i gceart agus bhí sin just chomh taitneamhach agus yeah tá mo chroí lán théis. Níl mo dath chraiceann, dath grian? donú grian, nílim cinnte an Ghaeilge atá air ach tan, níl sé chomh iontach is a bhí mé ag iarraidh ach is cuma mar táim ag dul amárach nó pé lá a bhfuil sibh ag éisteacht le seo an Mháirt táim ag dul go Choláiste Uisce le múineadh ar feadh coicíse so táim ar bís de sin. Táim théis a bheith ag dul go Uisce. ar feadh mo shaoil ar fad, beagnach. Bhuel, no, is bréag é sin ach ó bhíos like trí déag so umm yeah tá sé craiceáilte. Umm ní chreidim go mbeidh mé ag múineadh ann anois, tá sé chomh aisteach like I don't know fiú sé ach you know nuair atá tú ag dul go áit éigin, fiú fiú cosúil leis an gcuallacht nó rud éigin mar sin umm ag tosú amach mar bhall agus ansin a bheith i d'Uachtarán nó like you know, thosaigh mise amach mar dhalta, ansin mar AC, ansin mar MO agus anois im mhúinteoir, just ní dhéanann sé chiall dom ar chor ar bith ach táim ag tnúth go mór leis. Umm, le cúnamh Dia beidh an aimsir ceart go leor mar tá sé i, yeah, i dtuaisceart Maigh Eo so, umm, yeah, just go nach mbeidh sé ag cur báistí an t-am ar fad, you know. Tá an oiread sin geansaithe, pacáilte agam so I'd say go mbeidh mé togha. ach yeah ba mhaith liom mo bhrístí gearra a chaitheamh chomh maith you know so feicimid beidh le feiceáil ach yeah caithfidh mé a bheith i Liffey Valley luath go leor ar maidin sílim like a naoi a chlog nó rud éigin mar sin agus tá sé i bhfad óm theach so beidh orm fágáil go luath so táim ag déanamh iarrachta gach rud a bheith réidh agam anocht ach yeah sin mo phlean. Táim ag súil go mór le snámh san Atlantach in uisce agus an Ghaeilge a mhúineadh agus píosa craic agus spraoi a bheith againn agus yeah ag súil go mór leis. Súil agam go bhfeicfidh mé sibh go luath agus mo ghrá sibh uilig. Slán gals! Mwah!
Hey gals, tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith. Altan anseo agus tá mé ag déanamh mo chárta phoist ón mBruiséil. Mothaím cosúil leis an duine a thagann ar an scáileán nuair atá an Eurofís ar siúil agus deireann siad like, good evening Europe agus ó tíortha éagsúla! Mothaím gur mise an duine ón Bheilg. Tá mé sa Bhruiséil ag déanamh socrúchán oibre agus tá mé anseo ar feadh míosa. Is é seo mo cheathrú lá anseo agus tá mé i mo sheomra i lár na cathrach. An-seans go gcloisfidh tú fuaimeanna sa chúlra mar gheall go bhfuil mé Cineál ar bóthar gnóthach go leor agus seans go gcloisfidh tú mo chomharsana béal dorais freisin. Tá cúpla seomra slash árasán timpeall orm chomh maith ach. Tá mé ag baint an-sult as an aimsir deas atá anseo, an aimsir dheas ba chóir dom a rá. Tá mé ag déanamh socrúcháin oibre sa Choimisiún agus beidh mé ag díriú ar an aistriúchán. Tá mé ag súil go mór le feabhas a chur ar mo chuid scileanna aistriúcháin agus snas a chur ar mo chuid Gaeilge freisin. N'fheadar faoi éinne eile ach braithim go bhfuil mé ag an staid sin go bhfuil mé cineál, tá like caighdeán faoi leith agam agus. tá sé níos deacra, or bíonn sé beagáinín níos dúshlánaí teacht ar spás inar féidir leat dúshlán a chur romhat ó thaobh an teanga de. So tá mé ag súil go mór leis an tréimhse atá os mo chomhair. Agus tá na Gaeil an-deas anseo sa Bhruiséil. ní raibh really like aithne ceart agam ar like éinne, ní raibh like, ní raibh dlúthchara cosúil le duine de na gals anseo em ach tá siad chomh, chomh deas sin eh ar mo chéad lá bhí ormsa an-chuid siúil a dhéanamh agus rith timpeall, bhí ormsa like cárta aitheantais a bhailiú, bhí ormsa ríomhaire a bhailiú agus bhí deis agam bualadh isteach chun na hoifige agus bhí sé, bhí sé chomh hálainn sin. Gaeilge a labhairt le daoine. Ní amháin go bhfuil Éireannaigh anseo ach tá Gaeil anseo agus tá difear ann, is difear mór é agus bhí sé chomh deas i ndiaidh dom a bheith ag streachailt le Fraincis agus an, níl aon Fraincis agam! agus an bearna tuisceana mar gheall ar theangacha éagsúla, bhí sé chomh deas sin a bheith in ann Gaeilge a labhairt le daoine nua. agus mhothaigh mé ar mo chompord. Like, mothaím chomh compordach leis an dream atá mé ag obair leo cheana féin mar gheall go bhfuil, mar gheall gur Gaeilgeoirí iad. So, yeah, tá súil agam go mbeidh mé in ann b'fhéidir cúpla grianghraf a chur in airde le taispeáint daoibh conas mar atá an chathair álainn seo.

Ag taispeáint seo do na gals cheana féin, bhí, tá crann mór lasmuigh de mo sheomra, lasmuigh de m'fhuinneog agus tá mé ar an dara urlár agus so tá mé ard go leor agus chuala mé an éan seo agus bhí mé ag rá liom féin cén fáth go bhfuil an éan sin chomh bloody glórmhar agus bhreathnaigh mé amach an fhuinneog agus ní raibh mé in ann é a fháil, so cá bhfuil sé sa chrann sin? Agus d'aimsigh mé é faoi dheireadh and I was like oh tá sé glas, sin spéisiúil. Agus ansin cheap mé go raibh mé ag dul as mo mheabhair mar chonaic mé parrot agus bhí mé ag rá liom féin níl aon seans go bhfuil parrot anseo. An peata, duine éigin atá ann agus scaoileadh saor é nó rud mar sin mar ní fhéadfadh parrot a bheith ar chrann randamach ar shráid randamach sa Bhruiséil ach Bhfuil fhios agat, apparently, because rinne mé Google aréir, tá cúpla míle parakeet fiáine sa Bhruiséil. Like, sna seachtóidí, scaoileadh fear éigin 50 parakeet amach sa chathair agus anois tá cúpla míle parakeet sa Bhruiséil agus is cineál scourge iad. So ceapaim go bhfuil sé gas go bhfuil, you know, ar nós na faoileáin agus na pigeons, na pigeons? na pigeons, na pigeons. Na Pigeons i Feckin Baile Átha Cliath, tá parakeets acu anseo mar ehm an éan a chuireann isteach ar gach éinne because Jesus bhí sé flippin glórmhar ehm so yeah tá an Bhruiséil chomh fancy sin go bhfuil parakeets acu in ionad na bhfaoileán ach ehm sin a bhfuil uaimse a chairde tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith agus gur thaitin mo chárta phoist libh. Agus beidh mé ag labhairt libh go luath. Tabhair aire! A Ghaelgals, a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh uile go maith, Dúlra anseo, agus ar ndóigh tá mé ag labhairt libh agus ag teacht chugaibh ó Ghaeltacht na nDéise. Tá mé thíos in An Roinn agus tá mé ag múineadh agus ag baint an-sult as an gcúrsa ar fad so níl aon nuacht a'm. Tháinig mé inné ar bhus agus thóg an bus tamaillín an-fhada ar fad agus tá mé socraithe faoi láthair, chaith mé an lá ag múineadh agus ansin bhí mé saor ar feadh cúpla uaire ansin so bhí mé ar shiúlóid ollmhór fada chun uibheacha a cheannach sa siopa áitiúil agus cheannaigh mé stampaí le fíorchártaí poist a sheoladh agus bhí mé in ann Gaeilge a labhairt sa siopa, bhí mé in ann Gaeilge a labhairt in oifig an phoist agus bhí sé go hálainn so. sin an príomhnuacht atá agam ar ndóigh níl fhios agam an bhfuil aon rud mór eile le rá bhí mé an-ghnóthach le déanaí ag cleachtadh i gcomhair Fleadh Ceoil Chonnachta agus tá mé an-sásta go bhfuil mé ag dul tríd go Craobh na hÉireann so bhí an bua agam i gcomórtas na bhfonn mall. ar an bhfidil i gCraobh Chonnachta so tá mé an-sásta ar fad. B'in an chéad uair ar tharla aon rud mar sin dom seachas i ngrúpa cúpla bliain ó shin so tá mé an-sásta ar fad agus ag iarraidh cleachtadh a dhéanamh so má tá moltaí ag aon cheoltóir maidir le foinn mhalla bheadh sé an-chabhrach ar fad dá seolfadh sibh chugam iad. Níl fhios agam an bhfuil aon scéal eile agam. Ar ndóigh, d'fhág Alswyn chun na Bruiséile agus tá súil agam go bhfuil gach rud iontach thall ansin. Bhí, tá mé an-sásta go bhfuil mé anseo agus í imithe mar bheinn croíbhriste sa bhaile i mBaile an Mhuilinn gan í but, Tá mé ag iarraidh saoire a phleanáil áit éigin so má tá aon moltaí ag éinne maidir leis sin, bheadh sin iontach freisin. Tá súil agam go bhfuil gach duine agaibh go maith. Má tá aon nuacht agaibh, tá mé ag súil go mór lena chloisteáil. Tá súil agam go bhfuil gach duine atá ag ullmhú le dul thar lear fós séimh agus. Ar ndóigh, más féidir liom aon chúnamh a thabhairt, tabharfaidh mé é. Tá súil agam, a éisteoirí, go bhfuil sibh go léir go maith agus go bhfuil sibh ag baint sult as an samhradh. Tá fhios agam go mbíonn an-chuid múinteoirí ag éisteacht linn agus cosúil liom, is dócha go bhfuil sibh ar saoire faoi láthair so bain sult as mar tá sé tuillte againn. Beidh daoine eile nach múinteoirí iad ag gearán, ar ndóigh, agus tá brón orm. Tuigim bhur gcás ach leanfaimid. go léir seo an CAO cinneadh. So, brón orm mar sin. Níl mé ach ag magadh. Ar ndóigh, tá súil agam go bhfuil chuile dhuine go maith, go bhfuil gach duine i mbarr na sláinte. Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch anseo. Níl mé ach ag magadh, ar ndóigh, toisc gur cárta poist atá ann, ní fhéadfainn an líne sin a fhágáil amach. Níl mórán nuachta eile agamsa agus. Síofra, mo dheirfiúrsa, má tá tú ag éisteacht, más féidir leat 'haigh' a rá le Jigs liom agus seolfaidh mé cárta poist chuici ón nGaeltacht. Ok. Slán agaibh, a chairde! Hello, mo ghrása! Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ar fheabhas agus ag baint sult as an saol pé áit ina bhfuil sibh. Tá mé ag scríobh agus ag déanamh mo chárta poist i mo sheomra i mBaile Átha Cliath. Tráthnóna Máirt atá ann agus tá sé deich tar éis a cúig. Ahh, sílim go bhfuil mise agus Aoife ag dul amach i gcomhair siúlóide go luath, so beidh sé sin an-deas ar fad. Tá 'fhios agam go raibh agallamh poist ag Aoife, so le cúnamh Dé éireoidh go geal léi leis sin. Tá mé cinnte go mbeidh sí go breá mar is múinteoir den scoth í. Ahh, tá sceitimíní an domhain orm! Táimid ag déanamh eagrán Cárta Poist ar deireadh! Woohoo! Is dócha go mbeidh eagrán mar seo againn níos minice anois agus you know cúpla athrú ní dhéarfaimid mór ná beag ar an bhfód dúinn mar ghrúpa, we pretend we do not see it. Um tá sé deacair le creidiúint really go mbeidh muid i dtrí, potentially ceithre amchrios éagsúla an bhliain seo chugainn. craiceáilte. Táimid cosúil le Pitbull, Miss Worldwide, Miss 305, ach muid ar fad, you know. Bhí mé ag déanamh machnaimh air sin le déanaí agus d'fhéadfaimis a bheith brónach faoi na hathruithe atá i ndán dúinn ach tá mé ag déanamh cinneadh le bheith bródúil seachas brónach mar táim bródúil asainn go léir mar ghrúpa agus an méid atá bainte amach againn gabh mo leithscéal, go dtí seo ar bhonn individual agus lena chéile. So tá mé ag tnúth go mór le bheith ag éisteacht le bhur n-updates ar fad. Mothaím nach bhfaca mé sibh le fada. I think an uair dheireanach go bhfaca mé cuid agaibh ná ag Harry Styles agus ag caint ar Harry Styles um fuair mé Covid le déanaí don dara huair. J'adore é sin dom agus yeah is dócha go bhfuair mé ag ceolchoirm Harry é nó ag iarchóisir Workman's ina dhiaidh, chuir siad cineál cóisir ar siúl agus sheinn siad go leor amhráin Harry agus amhráin One Direction, bhí sé actually dochreidte, thaitin sé go mór liom agus rud atá greannmhar ná chonaic mé go leor daoine ag Twitter ag rá go raibh Harry 19 acu seachas Covid 19 mar gur tháinig Covid ar go leor daoine i ndiaidh na ceolchoirme sin. N'fheadar. ach like is cuma liom i ndáiríre, is cuma cén áit a bhfuair mé é, seans go bhfuair mé é sa chathair mar go raibh mé ann an lá i ndiaidh na ceolchoirme, seans go bhfuair mé é ag caifé, seans go bhfuair mé é ó duine i mo chlann, ní bhíonn a fhios agat, ní dhéanann sé aon difear i ndáiríre ach fiú más rud é go bhfuair mé é ag Harry, níl aiféala ar bith orm to be honest, b'in an ceolchoirm like agus an oíche is fearr i mo shaol agus bhí sé chomh speisialta toisc go raibh mé ag fanacht ar Harry le breis is dhá bhliain so no regrets girlies. No regrets. Rud eile a rith liom le déanaí agus mé ag féin-aonrú ná go raibh mé cineáilín buíoch as an sos. B'fhéidir go gceapfaidh sibh anois go bhfuil mé like as mo mheabhair á rá sin ach n'fheadar fúibh ach tar éis a bheith cineáilín caite isteach sa bhfíorshaol arís i ndiaidh dhá bhliain sa teach agus cineál na expectations sochaíocha ar fad a bhaineanns le bheith i do dhuine fásta, feidhmiúil orainn arís. Cé go ndúramar gur fhoghlaim muid ar fad conas saol cineáilín níos réchúisí a bheith againn agus a maireachtáil i ndiaidh na dianghlasála, mothaím nach bhfuil really aon rud foghlamtha againn mar shochaí mar go bhfuil brú millteanach, go bhfuil an brú millteanach céanna orainn arís ó thaobh cúrsaí oibre de agus you know gach rud eile. So, i rith na seachtaine bhí mé ag féachaint ar go leor cláir faisnéise ar chúrsaí ceoil ar Netflix, ag féachaint ar Portrait Artist of the Year, Honestly tá an clár sin níos fearr ná Therapy i mo thuairim. Bhí mé ag seinm guitar, d'fhoghlaim mé conas Boyfriends le Harry Styles a sheinm gals, I know, I know, deocráite, agus bhí mé ag scríobh anseo is ansiúd freisin so bhí mé just ag déanamh rudaí deasa a thuganns kind of ardú meanma dom. Agus bhí mé ag smaoineamh nach bocht an scéal é go raibh ormsa bheith tinn le am a chruthú dos na rudaí sin. Honestly mór mo náire. So, tá súil agam go bhfuil sibh ar fad, ceart go leor, ag tabhairt aire daoibh féin agus, you know, ag cur cúrsaí oibre ar leataobh le rudaí deasa a dhéanamh díreach ar mhaithe le háthas a chur oraibh féin. Um, chuir mé tús le socrúchán oibre le Comhar le déanaí freisin agus tá mé ag baint an-sult as é sin go dtí seo, feicim go bhfuil mé ag caint thar ama so cuirfidh mé stop liom féin anois ach yeah ag tnúth le sibh a fheiceáil go luath agus ag tnúth le bheith ag éisteacht le bhur cuid updates slán mo ghrá sibh. Hi, a chailíní, tá súil agam go bhfuil sibh uilig go maith. Tá mé ag tnúth go mór leis an eagrán seo a chloisteáil agus le bheith ag éisteacht siar air mar obviously táimid chomh gnóthach sin agus táimid théis a bheith scaipthe ar fud fad na tíre agus na cruinne Probably níos measa an tseachtain seo nó an mhí seo ná mar a bhíomar le bliain anuas le daoine ag bogadh thart agus stuff mar sin so yeah tnúth go mór le bhur gcártaí poist a chloisteáil. Níl aon nuacht agamsa really. Bhí mé i nGaeltacht Chorca Dhuibhne thar an deireadh seachtaine, bhí imeacht agam leis an obair ann ach thaitin sé go mór liom bhíomar ag fanacht i nDún Chaoin agus i mBaile an Fheirtéaraigh so eh, really i gcroílár Gaeltacht Chorca Dhuibhne agus em, thaitin sé go mór liom em, chaith mé cúig lá ag labhairt na Gaeilge rud nach ndéanaimse go minic em, bhí muintir na háite chomh deas agus em, difríocht atá feicthe agam ó b'fhéidir ceantracha eile ná go raibh na daoine em, ag obair sna stopaí agus na freastalaithe em, sna tithe tábhairne nó sna bialanna bhí siad like, lánsásta Gaeilge a labhairt em, le nuachainteoirí abair so thaitin sin go mór liom. Bhí deis agam dul amach chuig an Blascaod Mór agus an tour sin a dhéanamh agus chonaic mé Teach Pheig so agus cúpla rónta agus yeah bhí sé thar a bheith deas ar fad agus BLD ní raibh an aimsir ródhona. An tseachtain seo caite bhí mé ag Bród Baile Átha Cliath agus arís just bhí absolute time agam. Bhuail mé le Panti, rud um, a bhí mé ag iarraidh a dhéanamh ónar tháinig mé amach mar is just is laoch amach is amach í, is is í Banríon na hÉireann um, agus um, mar is eol do roinnt agaibh tá sí théis uh, teacht amach le, le, le físeán agus le ráiteas thar a bheith iconic um, faoi, uh, faoi cead ó na Gardaí uh, so ligfidh mé daoibh, níl mé chun aithris a dhéanamh air ach ligfidh, ligfidh mé daoibh é a chuartú but yes thaitin sé go mór liom bhí an aimsir dochreidte bhuail mé le dream cairde nach bhfaca mé le fada fada fada so yeah arís just bhí like absolute time agam ag Bród mhothaigh mé thar a bheith bródúil tar éis na deireadh seachtaine sin so yeah ag tnúth go mór is dócha le freastal ar Bród arís an bhliain seo chugainn. Is dócha go dtógfaidh sé an méid sin ama dom teacht chugam féin ina dhiaidh ach yeah bhí sé dochreidte agus ansin beidh mé ag dul go Baile Átha Cliath an deireadh seachtaine seo go Páirc an Chrócaigh mar tá is as Iarmhí do mo Dhaid agus ó mo shaol ar fad tá mé ag tacú le fhoireann peile na bhfear Chontae Iarmhí rud atá kind of randamach do dhuine ó Chontae Lú ach yeah tá Iarmhí ag imirt i gCorn Tailteann so agus eh sa gcluiche ceannais so tá mé ag dul chuige sin an deireadh seachtaine seo so em yeah sin mo chraic ar fad em arís. Ó actually caithfidh mé a rá libh faoi mo rún lár bliana em toisc gur chaith mé deireadh seachtaine chomh gaelach sin agus go raibh an oiread sin like amhráin agus dán á rá ag daoine em tá mé chun eh amhrán Gaeilge amháin a fhoghlaim gach seachtain mar tá mé go hainnis ag na hamhráin Ghaeilge, ní bhíonn na liricí ar eolas agam, fiú na cinn is coitianta, so yeah, so más maith le héinne eile é sin a dhéanamh liom an tseachtain seo, tá mé ag déanamh, nó tá mé chun iarracht a dhéanamh An Cailín Álainn a fhoghlaim, so yeah, faoi dheireadh na seachtaine, tá súil agam go mbeidh na focail uilig ar eolas agam, so. Beidh mé réidh don chéad oíche sa chlub eile agus yeah, tnúth go mór leis sibh a fheiceáil arís go luath. Slán libh, gals!